Dia dhaoibh, seo é an nuaíocht arís don lá inniu, an dóú lá déag Bealtaine dhá mhíle agus a cúig déag. An scéal mór ar chlúdach an New York Times inniu, nó an scéal a tharraingíonn an aird is mó ann ná scéal na dteifeach san Indinéis agus i Malaeisia. Séard atá ag tarlú ná go bhfuil an-chuid cos ar bolg imeartha ag rialtas na Banglaidéise agus rialtas Myanmar ar mhionlach darb ainm Rohingya. Níl cead taistil, níl cead saoránachta, níl cead tada, i ndáiríre, ag an mionlach seo i gceachtar den dá thír sin. agus mar sin tá cuid mhaith acu tar éis cinneadh a dhéanamh seoladh trasna na farraige go dtí an Indinéis agus Malaeisia agus tá na mílte acu i gcampaí teifeach faoi láthair sna tíortha sin. Scéal mór do Mheiriceá, cibé, ná gur cheadaigh rialtas Obama don chomhlacht Shell druileáil a dhéanamh san Aigéan Artach. Cé go ndeirtear go bhfuil coinníollacha bainteach leis an gcead, tá uafás, agus an ceart, acu, tá uafás ag lucht na timpeallachta. Ní hamháin go mbeidh Meiriceá ag ceadú druileáil ach chomh luath agus a fheiceas na tíortha eile a bhfuil talamh acu san Artach go bhfuil Meiriceá ag druileáil, tiúrfaidh siadsan faoi freisin. Anois, cé go bhfuil doirteadh ola i Murascaill Mheicsiceo dona go leor san Aigéin Artach ba thubaiste amach is amach é agus tá scaoll ar lucht na timpeallachta go dtarlóidh a leithéid agus go millfear timpeallacht an Artaigh go hiomlán. Bhuel cinnte céim ar chúl is ea seo. Ní cheart do rialtas ar bith ná do chomhlacht ar bith a bheith ag druileáil i gceantar atá chomh h-íogair sin ó thaobh timpeallacht de. Tá muid tar éis tabhairt le fios go bhfuil fuinneamh agus neart de le fáil ón ghrian, Ó na taoide, ón ghaoth, tuige nach bhfuil muid ag úsáid sin seachas na breoslaí seo nach féidir a athnuachan? Scéal tábhachtach dar liomsa i saol an airgeadais. Tá breitheamh i Meiriceá, Denise L. Cote in Manhattan, tar éis breithiúnas a thabhairt in aghaidh dhá bhanc, an Royal Bank of Scotland agus Nomura Holdings na Seapáine. agus í ag cur calaois agus calaois mhór ina leith. Séard a tharla dar léithe ná gur dhíol an dá bhanc seo bannaí morgáistí do chomhlachtaí morgáiste Fannie Mae agus Freddie Mac a bhí lán le earráidí agus le mealltachas is dócha, níl a fhios agam, bhí siad an-mhealltach agus fabhtach agus cuimhin liom anois go raibh focal níos fearr agam chun sin a chur in iúl ach beidh orm tíocht ar ais go dtí sin. Scéal idirnáisiúnta, Is léir go bhfuil fearg ar rialtas na hAraibe Sáidí go fóill mar gheall ar an nasc chairdis idir na Stáit Aontaithe agus an Araib Sháideach atá ag neartú, is cosúil. Ní gurb é an scéal idir rialtas na Stát Aontaithe agus an Araib Sháideach ach Meiriceá agus an Iaráin. Níl a fhios agam an bhfuil an ceart go baileach ag an Araib Sháideach ach cinnte sé an tuiscint, sé an tuiscint atá siadsan ag baint ón scéal ná go bhfuil Meiriceá ag éirí níos cairdiúlaí leis an Iaráin agus go bhfuil cóimheá an nirt, sa Mheánoirthear, sa Mheánoirthear, go bhfuil an scéal ag athrú dá réir. Ba í an Araib Sháideach an neart ba mhó sa Mheánoirthear, gan trácht a dhéanamh ar Iosrael, ach is léir go bhfuil an Iaráin ag fás i gcumhacht agus i dtionchar sa cheantar freisin. Tugann éirí amach na Houthis in Yemen seo le fios agus dá réir sin tá fearg ag teacht ar an Araib Sháideach go bhfuil an seancheangal idir iadsan agus na Stáit Aontaithe ag creimeadh. Seans maith go bhfuil an ceart acu ach ní hé an Iaráin, dar liomsa, is cúis leis sin ach fás an neamhspleáchais fuinnimh, más féidir é sin a rá, sin sórt Nua-Ghaeilge anois duit, atá ag Meiriceá. Go dtí seo bhí Meiriceá i bhfad níos. ag brath i bhfad níos mó ar thíortha mar an Araib Sháideach chun ola a dhíol dóibh. Idir an dá linn, le fraiceáil agus modhanna nua druileála, níl an. Níl Meiriceá i dtuilleamaí na hAraibe Sáidí mar a bhí. Scéal spóirt agus ar ndóigh níl éinne sna siopaí bearbóra ag caint faoi aon rud eile Seo hé an téarma fionraíochta ceithre chluiche a chur ar a cuireadh ar an gquarterback Tom Brady mar gheall ar liathróidí peile a dhíbhoilsciú. Comhcheilg a bhí ar siúl aige le hoibreoirí eile de chuid na New England Patriots chun an t-aer a ligint amach as na liathróidí. Is cosúil go bhfuil liathróidí díbhoilscithe níos éasca a chaitheamh agus a cheapadh agus cuireann an NFL iompar mí-ionraic i leith an triúir a cuireadh fíneáil orthu. Bhuel, níor cuireadh fíneáil ar Bhrady ach téarma fionraíochta. Cuireadh fíneáil ar na Patriots, fíneáil milliún dollar nach fiú tada é i ndáiríre i gcomparáid leis an méid a dhéanann, leithscéal, an méid a dhéanann siadsan as fógraíocht agus a leithéid gach lá. ach cuireadh gearradh dhá rogha díobh freisin in san cé mar a chuirtear síos ar seo. Scéal áit eicínt eile. Ag tús gach séasúir bíonn cead ag na foirne imreoirí nua a roghnú. As na coláistí den chuid is mó agus tá dhá rogha bainte de na Patriots anois. B'fhéidir go gcosnóidh sin níos mó ná milliún dollar orthu agus cuireadh pionós eile orthu freisin ach tá siad ceangailte agam. Tá an-chuid brú ar na póilíní faoi láthair maidir le foréigean póilíní agus chomh minic le déanaí agus a cruthaíodh go raibh na póilíní ag léasadh amhrasach, go háirithe agus na hamhrasaí gafa cheana féin. Tháinig físeán chun solais an tseachtain seo caite de phóilín ag ciceáil amhrasach san aghaidh, agus an amhrasach cheana féin ina luí ar an talamh agus na lámha. ceangailte cheana féin. Cibé, tá meaisín phoiblíochta na bpóilíní ag troid ar ais agus an tseachtain seo tá siad ag troid ar ais le scéal truamhéalach as Mississippi faoi eachtra inar dúnmharaíodh beirt phóilíní agus iad i mbun stopadh tráchta routine, ní raibh aon rud aisteach faoi sin in aon chor ach cibé Maraíodh an bheirt agus tá póilíní Mississippi ag déanamh scéal mór de. Ceart go maith, ar ndóigh, ag rá gurb iadsan atá ag fáil na drochphoiblíochta go léir ach go bhfuil an jab an-dainséarach agus an-strusmhar. So tuigim dóibh. Anseo i gceantar Nua-Eabhrac, tá sé ina raic in Albany, sin an áit ina suíonn rialtas Nua-Eabhrac, nó ina suíonn parliament Nua-Eabhrac. Comhdháil Nua-Eabhrac ba cheart dom a rá, b'fhéidir. Cuireadh breabaireacht i leith. ceannaire an mhóraimh sa Seanad, Dean Skelos, agus níl aon dara rogha aige ach seasamh siar agus is saghas routine é seo le déanaí freisin. Tá roinnt daoine in Albany tar éis a bheith gafa nó a bhfuil líomhaintí curtha ina leith agus tá seo ag tarraingt an-dhroch-cháil ar pholaitíocht Nua-Eabhrac. Déarfainn go bhfuil pobal an stáit bréan den síorchlampar atá ag teacht anuas as Albany agus ag éirí tuirseach de na líomhaintí breabaireachta seo atá ag teacht aníos an t-am ar fad. Tá mé críochnaithe leis an nuaíocht. Tá mo dhóthain déanta agam don lá inniu. Guím lá maith oraibh go léir. Ní dóigh liom go mbeidh mé ag léamh nuaíocht arís go ceann cupla lá eile mar tá mé ar an mbóthar agus mar sin guím seachtain mhór dheas oraibh go léir. Slán go fóill.